Ndị be anyị ekene m ụnụ. Taa anyị na-eme ihe a na-akpọ chocolate chip cookies. Ihe izizi m ga-ebu ụzọ mee bụ na m ga-ebu ụzọ gbalie bọta m ji eme a. And bọta m ji eme a bụ nke a na-akpọ unsalted butter ya bọta nnu adịrọ maka na ebe a a na-ele nke nnu dị na nke nnu adịrọ so ọ ka mma na i use nke nnu adịrọ ka i wee jiri aka gị malụ em one nnu ị chọrọ itinye. ka m gbalituli obele ihe m ga-emezi bụ na m ga-etinyezi ihe ọzọ m ga-emezi bụ na m ga-etinyezi shuga ana m e-use ụzọ shuga naabọ nke a na-akpọ brown sugar na nke a na-akpọ granulated sugar ihe m ji use ụzọ naabọ bụ na achọọ m ka na akụkụ ya kpọọ nkụ and ka ime ya dịtụ dịtụ soft ọ ya ka m ji a-combinele ha naabọ ka o wee o mee ya ka o wee pụta otu ahụ and ihe m use bụ ọkara iko brown sugar then um, three quarter granulated sugar echefugo m ihe a na-akpọ three quarter n'Igbo ama m na o nwere ndị m ga-ajụ kịta ha amalị mana ha anọrọ ebe a so ka anyị gaa with three quarter granulated sugar

iko naabọ flour ama m na ị na-ene anya kịta ị ya-afụ na m kululi ya ugboro naanọ ihe mee m ji kuo ya ugboro naanọ bụ na iko m na-e-use bụ ọkara iko so iko na iko naabọ pụtalụ ofu iko ama m na ụnụ ghọta ihe m na-ekwu mana nchịkọta ya bụ na ihe m use bụ iko naabọ then ihe m ga-emezi bụ m ga-ewelụ teaspoon baking soda ihe m use bụ ofu na ọkara bịa welụzie ihe a na-akpọ cinnamon nke a nke a ọ bụrọ iwu na ị ga-etinye mana ana m a-like em ka o si apụta na em cookie m so nya ka m ji tinye ya i tinye ihe dịka em ọkara ngaji nnu wee yọọ ya ihe e ji ayọli ya bụ ka o wee nweta ikuku ka o wee nye ya o nwee ụdị em density ọ na-enye cookie ọ ya ka e ji ayọli ya just ka i wepụnata ikuku dị na ya ị yọchaa ya i wee welụzie ngaji wee chịkọnatabe ya ọnụ ụnụ ya-afụ na ihe niine m ji eme ihe a bụ ihe na-adịgasị n'ụnọ so o needịrọ na ị ga-enwe ụmụ nnukwu nnukwu equipment a na-eji e, e eme ya i just i nwe ike were ihe ọbụla i nwe ike were ngaji eji iji akpụkọ garị ma ị chọọ ime garị i nee anya kịta ihe m na-euse ngaji eji akpụkọ garị efere a bụ efere m ji asa ihe esi nri so i meme ya ọ bịa dịtụzịa ka aja ị kpụkọcha ya ị ya-enwe ndidi wee mee ihe a ị na-akpụkọzi ya ị fụ na ọ bịa dịsịzịa ka aja so ihe m ga-emezi final ị ma na otu ọ dị kịta ị ma kpụnwu ya akpụ wee kpụta cookie so ihe m ga-emezi wee chịkọnata ya ọnụ ọfụma bụ na m ga-etinye m akwa nnukwu akwa naabọ m tinye obele vanilla extract so akwa ahụ bụ ihe ya-emezi ihe niile ọ chịkọnatazie ọnụ i wee nwee ike kpụnwuzie ya otu i si chọọ ịkpụ ya ị ya-afụ na kịta m na-ejizi aka m maka na oge ụfọdụ ị chọọ iji ngazi wee mee this process a o nwee ike tetụ aka so ihe m ga-emezi bụ na at some point na m ga-edebezi ihe ahụ weluzie aka m wee kpụbazie ya ka dị ka dị akwa ahụ zuo wee chịkọnata ihe niile ọfụma i mechazie ya ọ sọzie gị i just ọ sọzie gị i nwee ike welu uche gị wee malụ otu i si chọọ ka ọ ra ịra mana achọrọ m ka ihe niile o before before m mee nke ahụ echefu m ịgwa unu na agbanyere m oven on ka oven on with baking sheet m na baking pan because na achọrọ m ka ọ bịa dịtụ ọkụ ihe ọ na-eme bụ na i tinye baking pan gị na oven before i tinye ihe ọ na-eme bụ na i wepụta ya tinyezie ya ị fụ na okpu ọ ya-eme okpuru ya ọ dị crunchy ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ crunchy ọ ya-eme okpuru ya ọ dị crunchy so mm-hmm, back to ịkpụ ya achọrọ m ka ihe niile raa ịra so ana m eji ihe a na-akpọ weight emeasure and ihe ihe m measure bụ gram iri na ise mba ọ bụrọ iri na ise iri na ise bụ 15 Ah, kedu bụ 50? 50 bụ iri iri ise. Mhm. 50 bụ iri ise. So ihe m na-eme bụ gram iri ise. So etinyegozi m ya na oven. Ihe a bụ final result. Daalụnụ. Unu nwaa ya, unu echefuna ịgwa m ka o si pụta na comment section. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.